padangokhala. Munkhalango ina kalekale mudali njovu yomwe nyama zina zidayisankha kukhala mfumu. Iyo inali ndi khalidwe lodziwa kusunga nyama zonse m'deralo. Patatha zaka zingapo munkhalangomo munagwa njala yayikulu. Madzi a m'dambomo, mtsinje ndi ngalande adafika pomaphwa. Kotero nyama zina zidapita kwa njovu kukadandaula kuti nyama zazing'onozing'ono zidayamba kufa. njovuyo itamva dandaulo limeneli idatuma njovu zonse kuti ziyendeyende konse ku deralo kukafuna madzi mwamwayi njovu zimene zidapita chakuvuma zidapeza madzi ochulukirapo pa nyanja yotchedwa nyanja mwezi m'nyanjamo munali tizilombo tosiyanasiyana tamaonekedwe ochititsa kaso ndipo akuti nyanja yonse imaoneka ngati paradaiso zitapeza nyanjayo zidathamanga kukauza njovu yayikuluyo za nyanjayo mfumu italandira uthenga wabwinowo idathamanga kukamwa madzi ndi kusamba pofika ku madzi idapeza nyama zazing'onozing'ono pa madzipo koma osasamala zomwe zinali m'nyanjamo kotero kuti zonse zamoyo zomwe zinali m'madzimo zinavutika kwambiri chifukwa chopondedwa ndi njovu nyama zina kumangothyoka makosi ndi kudzifera chonsecho nyamazo munali mokhala mwawo kuchokera kumakolo njovuzo zitamaliza kumwa ndi kusamba zidanyamuka kupita komwe zimakhala nyama zazing'ono zomwe zinapulumuka ku nkhanza za njovuzo zidayitanizana kuti zikambirane malinga ndi zomwe njovu zidachita kusasamala nyama zazing'ono za m'madzimo zomwe zambiri zinafa chifukwa chopondedwa pofunsa zidati titani ndi zomwe taonazi izo zinati njovuzi zikuonetsa kuti mmene zapeza madzi chonchi zizibwera tsiku ndi tsiku apa chilipo chopezera njira yoti njovu zisamabwere kanyama kena konga ngati kakalulu koma kokhala m'madzi kadaonetsa chisoni kwambiri chifukwa cha kuphedwa kwa abale achinansi tiana ndi azimayi pavuto limeneli kanyamaka kadalankhula motere musadandaule abale anga njovuzi sizidzabweranso chifukwa mngelo wanga wanditsimikizira nkhaniyi kuchokera pomwepo kanyamako kadapita kwa mfumu njovu ndikunena kuti sichinali choyenera mwana ngati iko kufika pafupi ndi mfumu njovu itamva mawuwa inafuna kudziwa za kanyamako iko kadati ndi nthumwi ya nyanja mwezi njovu idafunsa uli ndi udindo wanji ine monga nthumwi ya mfumu ndati ndikuwuzeni kuti mwalakwa pokavundula madzi a nyanja mwezi ndikupha zamoyo zambiri m'nyanjamo kanyamako kanapitiriza kunena kuti ngati njovu ipitiriza mchitidwe umenewo njovu zonse zidzakhala pa mavuto koma ngati simuchitanso simudzakhala pa vuto lina lililonse njovu inapepesa ndipo inapempha kuti ingakapepese bwanji kwa nyanja mweziyo kanyama kaja kanalondolera njovuyo mpaka pa nyanjayo ndipo poionetsa mkati mwa nyanja njovu idagwa ndipo momwemo nyanja mwezi adakwiyanso chifukwa choti njovuyo idalowa pamadzipo njovu inapitiriza kupepesa ndipo idalonjeza kuti sidzabweranso ndi kulowa pa nyanja mwezipo kaphuleni mbarara mafunso malingana ndi nkhaniyi kodi njovu inali ndi mphatso ya utsogoleri wabwino perekani dzina la nyanja yomwe panapezeka madzi kodi ndi chifukwa chiyani nyama zazing'onozing'ono zidayamba kuthawa m'madzimo mfumu njovu inayamba kulamulira mokonda anthu ake koma inasintha kuyamba kuchita nkhaza kodi ulamuliro wotere ulipo masiku ano Perekani njira zimene tingapewere ulamuliro wa nkhaza. Kodi nkhaniyi ikutiphunzitsa chani? Mawu oti kumvera kumathandiza akugwirizana bwanji ndi nkhaniyi?